maakɔrɔ baro denmisɛnnin min n'a ni maakɔrɔ tɛ baro kɛ i b'a sɔrɔ o b'a kunfɛ nka denmisɛn min fana tɛ bɔ maakɔrɔbaw ka baroda la o ni hakili ɲuman bɛ wuli o m'a kɛ kalankɛla ye hakili ɲuman bɛ sɔrɔ o la o yɛrɛ m'a kɛ bolola baarakɛla ye hakili ɲuman bɛ sɔrɔ o la sabu maakɔrɔba de ye kununko ye ni ka bi kɛ sini bɛ ɲɛsigi cogoya ɲuman min na maakɔrɔbaw de b'o dɔn ɔ bi anw ka maakɔrɔbaw bɛ mun kan fɔlɔ ni kun ye den sɔrɔ den bangebaa de kun ye maa kelen ye nka a lamɔbaa kun ye foroba ye ni an y'a ye tiɲɛni min na i t'a fɔ ko nin ye karisa den ye dɛ nin ye an den de ye i tɛ nin ko kuntan in kɛ anw jɔlen ɲɛna i bɛ minɛ k'i bugɔ i bɛ kɔrɔfɔ fana i bɛ nɛni nka bi den yɛrɛ bɛ bolo minɛ ka taa di maa min ma k'o k'a kalan a tɛ k'o la o k'a bugɔ a yɛrɛ tɛ ko o la hali o k'a filɛ ni ɲɛjugu ye an y'a ye bi tile in na maa taara a sigiɲɔ datugu sabu k'a ye n den bugɔ anw y'a ye bi tile in na balimaw ye ɲɔgɔn datugu den nɔfɛ kɔrɔ ni dɔgɔ ba kelen fa kelen kununko den i bɛ sɔrɔ du kɔnɔ i t'i ba ye i y'i yɛrɛ woloba nin ye ne ba ye e kun t'a dɔn ayi kansinaya kun ye fɛn min ye olu m'o da lɛfɛ kan ayiwa o la sa o hukumu kɔnɔna na an wulila ka se an ka maakɔrɔba dɔ mɔ a ye co an k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ a ye min fɔ an ye ayiwa an filɛbaw ani an lamɛnbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na maakɔrɔbaro denmisɛn ni maakɔrɔndan o ka kiri man di wa i k'a dɔn n'i ye kolokuruba fililen ye sununkun sanfɛ a ye don dɔ na timiya ni ka tɛmɛ denmisɛnnin min n'a tɛ don maakɔrɔbaw kɛrɛfɛ ni ka baro o ni fatɔ bɛɛ lajɛlen ka kan denmisɛnnin min tɛ ladi o b'a kunfɛ ayiwa sa an wulila ni ka se kuluba sɔgɔnafin sɔgɔnafin a bɛ kuluba kuluba i bɛ bɔ garidikan kɔfɛlanin fɛ o gitɔrɔnin i b'o minɛ ka na n'i sera kuluba mangoro tu la i bɛ ɲininkali kɛ u bɛ sɔgɔnafin sira don i kɔrɔ an selen yen sa an wulila ka se an mɔkɛ dɔw mɔ ɛɛ n'o ye sibiri kunatɛ ye an sera sibiri kunatɛ ka du kɔnɔ k'a ni a baden dɔgɔnin sɔrɔ yen ɲanankɔrɔ kunatɛ ɔ bi an bɛna baro kɛ fɛn jumɛn kan kununko mara ani bi mara mara jumɛn ko don denmisɛnninw ka mara sabu anw b'a fɔ ko siniɲɛsigi nanzarakanfɔlaw ko ten ko denmisɛnw ka avenir dɔw y'a kɛ sankanso ye dɔw y'a kɛ mɔbili ye dɔw yɛrɛ y'a kɛ moto ye k'a sɔrɔ den lamɔko ɲuman de ye den ka avenir ye o de y'a ka siniɲɛsigi ye o tuma bi an bɛna baro kɛ kununko den tun ye foroba ye foroba tun ye den ye i b'a lamɔ cogo min na awa i ɲɔgɔn wɛrɛ man'a ye bɔlɔn fɛ tiɲɛni na o b'a lamɔ ten a kɔrɔ man'a ye bɔlɔn fɛ tiɲɛni na o b'a lamɔ ten nka bi maga tɛ se ka kɛ den la bi an bɛna baro kɛ kununko mara kɛcogo kan waasa aw minnu bɛ so a k'a dɔn k'a fɔ ko mara kan ka kɛ ten n'o de bɛ kɛ siniɲɛsigi ye jamana yɛrɛ ma ɛɛ an mɔkɛ ɛɛ diɲɛ ye baro ye n'an ma min sɔrɔ bɛn na an t'a sɔrɔ kɛlɛ la sabu kɛlɛ bɛ maa kanna dulokini fara a tɛ kura sɔrɔ i ye o tuma an bɛna da don an ka baabu la ɛɛ sibiri konate a fɔra ko diɲɛ ye tile saba ye kunu ani bi anw denmisɛnw ko sini b'a la ayi diɲɛ tile saba ye kunasini ani kunu ani bi sini dɔnbaa o ye ala ye ɛɛ aw ye kunasini kɛ ka kunu kɛ ɔ bi ala ye anw garisigɛ anw ka aw ye an ɲɛ na o tuma an b'a fɛ ka baro kɛ denmisɛnya kan kunu mara kunu mara sabu kunasini mara kɛra aw ɲɛ na ka kunu mara kɛ aw yɛrɛ sigilen ɲɛ bɛ bi mara kɛcogo la den tun ye foroba ye kunun awa kunun mara ni bi mara danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ eh, kunun mara ani bi mara kelen tɛ eh, an mɔna mɔ kuma min na ni i fa yɛrɛ tɛ dɛ n'i kɔrɔkɛ y'i ci k'i ka taa ci nin na sibiri na yan e bɛ taa min aa ne b'a fɛ ka taa ne kɔrɔkɛ ye n ci n bɛ taa yen ɔ i bɛ ne ta i bɛ taa ne ka ci in kɛ e k'a fɔ k'a fɔ k'i tɛ wa ayi fo k'i sa i t'o fila i t'o fila a b'i minɛ k'i lamaga foyi tɛ bɔ a rɔ foyi tɛ bɔ a la ɔ ani ko tun ma bɔ cɔn an k'an ka dugu in kɔnɔ yan ɔ, i bɛ denmisɛn ci taa ci fɔ karisa ye ko ne ko ten ɔ mais ne ma segin ka na ci jaabi fɔ e ye donc ci ma kɛ o ɔ sisan o tɛ yen i yɛrɛ b'u ci yan mɛ bala u cira min yɛrɛ la u bɛ taa u bɛ u bɛ ɲinɛ u bɛ ɲinɛ o kɔ ɔ ci kun ye mun ye ne ye n den i jɔ n k'i ci taa nin ci fɔ karisa ye ko ne ko ten mais ne ma n'a f'i ye k'a fɔ aa i ye n ci nin kɔrɔ ma wa ne taara n taara ci fɔ a ye o ye ci de ye o o y'o bannen i b'i da i bɛ sunɔgɔ n'o ye mara mara banna koyi ale ta bi o b'i kɛɲɛ surtout ka taa se kɛnɛmamɔgɔ kɛnɛmamɔgɔ ma i y'a faamu ale bɛ mara tɛ mara tɛ mara tɛ tun dɛ mara tɛ ala de bɛ se ka an sɔn sabali ni fɛn dɔ la ko sinon an ni mara tɛ diya dɛ
Ayiwa ne mɔkɛ Ɲanankɔrɔ bi hali ni aw tɛ kɛnɛma maa ye bɔlɔn fɛ maa ye nka aw sigilen bɛ min ye aw bɛ jateminɛ min kɛ anw minnu bɛ bɔlɔn fɛ anw t'o kɛ bi bi ne bɛ bi bi bi marabaaw cɛla ne bɛ bi marabaaw cɛla a tɛ kun i la i kɔrɔkɛ den i k'a ci k'a y'i ban k'i y'a bugɔ n'i y'a bugɔ bi sini n'i ka tila k'a bugɔ sinikɛnɛ a bɛ sɔn ka taa n'i ye fanga la aw bɛ t'o kuma ɲɛnabɔ yen ne ko aw ka waati la i kɔrɔkɛ den o tun bɛ mara i yɛrɛ fɛ cogo di i ye kɔrɔfɔ min fɔ kɔrɔfɔ in kɔni n y'a faamuya an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ ko ko n ta i y'a mɛn kabini walidenko bɔra walidenw bɔra a la bɛɛ ko ko n ta n'i tora min ta la bi sini n'i kunnadiyalen kuluba polisi ye yan dɛ n'o tɛ aw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ camp un na ni o yɛrɛ ma se k'a kun tigɛ fiyewu a bɛ attaquer tribunal la kabini walidenko bɔra o denw nɔ a tiɲɛna mɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ masaw yɛrɛ don mun na ɛ a muso saba b'e bolo sisan kelen bɛ dɔ bolo e ta min n'o jogo ɲuman t'o rɔ n'e ko k'i b'o b'o rɔ sisan o ba bɛ n'i sigi ɔhɔn komi jelemangoya ye tiɲɛ ye mɛ je- ko mangoya bɛ yɛlɛ a kala la ɛ ne ko man d'i ye n den ko man d'i ye o de kosɔn i b'a labila mɔɔw ye n'o kɛra sa e fana bɛ kɛlɛ bila k'i don i kana ka taa i cɛsiri o la o tun tɛ yen kunun i y'a mɛn ali i wolofa ni ko tun kɛra i la n'i taara a fɔ a ye a b'i ɲininka fɔlɔ e kelen tun bɛ yen wa n'i ko ko ayi k'e kelen tun tɛ yen ko ayi a ye bugɔ n'i ko ko awɔ ko taa i yɛrɛ ɲininka nka anw bɛ ɲɛnatigɛ tuma min na hali anw ni musomannin tun mana kɛ ɲɔgɔn fɛ n'anw ye nin sigilen yɔrɔ min na an bɛ munumunu kare wɛrɛ de fɛ an bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn fɔ fan wɛrɛ fɛ k'a tɛmɛ a sigilen la wa o tɛ se ka kɛ o min ye aw kɔrɔkɛ ye awɔ o tɛ se ka kɛ kuma t'i faamu hmm. mɛ sisan n'i yɛrɛ min se bɛ yɛrɛ u bɛna da i senkɔrɔ u bolo dalen ɲɔgɔn kan na u bɛ tɛmɛ i la hali u t'i fo i yɛrɛ maana ma t'u ɲɛna n'i k'u ma ko karisa ko nin man ɲi k'e m'i ta kɛ wa u b'o fɔ an b'o yɔrɔ min na bi o man ɲi dɛ masa bɛ ka kuma a den fɛ mɛ denw tɛ masaw ka kuma mɛn den wɛrɛ tɛ dɛ dennaja ɲɛ tɛ koyi i kɛɲɛnen don i kɛɲɛnen don u la n'o tɛ maa si tɛ fɛnjugu wolo ka bila i yɛrɛ kɔrɔ nka an bɛ yɔrɔ min na bi aa maa ye la denjugu kɛ maloya ye nɔ e da na bɔ kuma nɔ dɛ ne ma da bɔ kuma na n'i y'a ye fɛrɛ la n'i kungolo biri n'o m'i diya i na wuli ka taa sisan denko kɛra o ye e min filɛ e tɛ se cɛ ma i tɛ se muso ma mɛ tuma bɛɛ e bɛ kɛnɛma e kɔni hakili la k'e bɛ so kɔnɔ i tɛ so kɔnɔ dɛ i ye kɛnɛma de sa e den bɛ wale jugu kɛ la e de bɛ kɛnɛma sanga ni waati bɛɛ min kan ka dɔ f'i ma o o bɛ dɔ f'i ma min man kan ka dɔ f'i ma o o bɛɛ bɛ dɔ f'i ma nafa t'o la an kɔni an bɛ ala deli de ye ala ka se k'u dilan k'u d'an ma sabu bamananw ko ten sa bɛna ka ko to n komi ye dɛ i y'a mɛn bamananw ko n'i bɛna misidennin san a rɔjɛ n'a ye wɛrɛ ɲuman kɔnɔ n'a tɛ wɛrɛ ɲuman kɔnɔ kana san dɛ ni wɛrɛ fara misi don n'i y'a san a b'i bara fara i ka wɛrɛ o fana fara i y'a mɛn dɛ sisan denko kɛlen bɛ sisan bɛɛ ko ko n ta y'a mɛn ni denko kɛlen bɛ nun kɔnɔ si ye n'i y'a minɛ sisan k'i b'a bɔ i ɲɛji bɛ bɔ i y'a mɛn o tuma donc an bɛ ala de deli ala ka na sababu ɲuman d'an ma ka fara an kan ka jɛ ka denw dilan n'o tɛ na anw tununna ha a tɔ bɛna kɛ min sen man wara bila u na yirila yɛlɛ min sen man jan min ta ye dɛ mɛ ala k'an n'o cɛ janya ala k'an n'o cɛ janya aw yɛrɛ min filɛ baara la nin ala k'aw mɛn ka nin baara ɲɔgɔnnaw kɛ ni nin kɛra nin bɛ hakili di mɔgɔw ma a bɛ mɔgɔw sɔn hakili la nka ni nin t'a la fɛn kelen fana bɛ yen an k'o fɔ dɛ a k'o fana fɔ k'o gɛlɛya n'i y'a mɛn mali tiɲɛna tubabukanfɔlaw de ye mali tiɲɛ i y'a mɛn fɛn dɔ bɛ fɔ tubabukan na bi mɔgɔ kalanbali ka ca bi mali kɔnɔ bi ni mɔgɔ kalannen ye karisa ye nin sidɔn a fɔra i fa kan nɔ dɛ n'a ma f'e fa kan nɔ i b'a mɛn cogo di i t'o mɛn dɛ u k'u jirɔja mali sɛbɛnnan kow u k'olu kɛ bamanankan ye dɛ u k'olu kɛ bamanankan n'olu y'o kɛ bamanankan ye ɛ min m'a mɛn k'i y'i tugu sa kɛ n'o tɛ n m'a mɛn i tɛ se k'o fɔ mɛ mali ko sɛbɛnnan ko manamana ko sɛbɛnnan ko manamana ko a bɛɛ tubabukan anw ɲɔgɔnna ka ca o ko ye anw caman bɛ yen nɔ an tɛ ekɔliso yɔrɔ dɔn E tubabukan mɛnna n'i ko ma i tubabukan yɛrɛ min ye k'an b'o mɛn o dama ye fous le camp mon dans mon bureau i b'o mɛn dɛ ni birotigi ko ma ko fous le camp dans mon bureau i b'o kelen mɛn n'o tɛ a tɔ wa i t'o mɛn dɛ ɔ ala sago i sago baasi tɛ an filɛbaw hali bi an b'aw fo aw k'a dɔn ko an bɛ kuluba sɔgɔnafin an bɛ maa min ka du kɔnɔ sa o ye sibiri konatɛ ye a n'a baden dɔgɔnin ɛɛ an bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye kununko mara ye ani bi mara u cɛ ka jan i ko jɛgɛjalan ani baji ɛɛ sibiri konatɛ fɔlɔ mhm. kamalenya la fo bi n'i kɔni ye cɛ i b'a sɔrɔ lawa b'i la aw ka waati lawa caman tun ye woro ani sira ye min bɛ sigarɛti min o man ca anw faw ka waati anw yɛrɛ anw faw bɛ min fɔ an ye ko n'i tun bɛ sigarɛti min i b'i dogo i mansa ma ɲɔgɔn na wa o yɛrɛ b'a sɔrɔ i si sera sisan anw kɔni bɛ sigarɛti min k'a sɔrɔ an ma san tan ni wolonwula yɛrɛ dafa kosɛbɛ wa an b'a min an mansaw ɲɛ na ɔ ka don lawa la joona a bɛ ɲangata jumɛn de se maa ma ɔ ka don ɲangata joona kɔni o ye si ban ye o i man kan fɛn min i donfɛn ma se fɛn min na n'i donn'o rɔ i yɛrɛ wele ɲini dɛ i bɛ ka sigarɛti min ko min fɔ nin ye anw ye san mugan ni kɔ ye san bi sɔrɔ an bɛ sigarɛti min ne yɛrɛ min fɛnɛ tun b'a min mɛ quatre-vingt-quatre la ne y'a bila nɛgɛ de don balo tɛ fɛn min tɛ to da bɛ ji ani dumuni o lawa bɛɛ bɛ nin bɛɛ bɛ to yen e y'a faamu ɔ mɛ sisan tan ni k'i ma ko aa kan'a kɛ tan ta y'a min fɔ an tun b'an dogo yɛrɛ de k'a min a tɛ se u k'a y'i bolo n'u y'a y'i bolo bɛ min de k'i yɛrɛ b'a dɔn ɔ mɛ sisan yɛrɛ n'i ma kun jɔ u taatɔ u bɛ a gɔni da i bolo la ka tɛmɛ o tɛ ne ye min fɔ lamɔ fana koɲɔgɔnw kɔnɔna na fɔlɔ hali ni muso tun ye saba ye fila ye i woloba i tun t'o dɔn i tun bɛ mɔ du kɔnɔ i bɛ ta k'a di i sinamuso i ba i ba i ba dukɔnɔmɔ bɛ a kɔrɔmuso du kɔnɔ u bɛ cɛ kelen kun ka fɔ nin ye ba woloba yɛrɛ ni fɛ kɔsa na ten i taa mɔgɔ ni mɔgɔ m'a f'i ɲɛ na t'a dɔn i b'a fɔ ka fɔ ayi ka ba tɛ nin o de tun ye o de tun don fɔlɔ mɛ sisan furumuso ni cɛ yɛrɛ ye wolo fɛn woloma ka denw ni fɛnw bɛɛ ɲɔgɔn na nin ye nin ta ye nin ye nin ta ye ko fɔlɔ lamɔ tun bɛ kɛ ten a bɛ wolo a bɛ ta k'a di dɔgɔmuso ma du kelen kɔnɔ i ta ye nin ye fo ka taa diɲɛ a ba i ta ye nin a ɲɛma na sugu han ɛ mun tun problème bɛ yen ɛɛ bolokodon ni fɛnw mana se a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ k'a ye k'a y'a ka fa n'a ba ye wala tun tɛ i tun bɛ fɛ an tun taa woloba dɔn ni i ma ne ma f'i ye n'i ye ne kɔni ɲininka komi an kɔni ye denmisɛn ye mhm. nka n'i ye n ɲininka mhm. aw ye mara ɲɛfɔ anw ye cogo min na mhm. ani anw faw ye mun fɔ an ye tiɲɛ na anw kɔni bilama dɛsɛlen bɛ ɛ karisa ka furu sara a tiɲɛna karisa ka furu ye si sɔrɔ ne kɔni ka denmisɛnya jate la dɛ est ce que lamɔ cogo ɲuman tɛ furu fana mɛn si la fo k'a ɲɛ kɛ n'i y'a mɛn ko karisa ko an ka taa eh, mɔgɔ tun a fa tun a tun fɔra an ye tun bɛ fɔ an y'a masaw fɛ k'i ka bɔ tigɛ i fa bɔ tigɛ yɔrɔ la n'o kɛra u bɛ sabati ɔ mɛ e ta ye an bɛna ɲɔgɔn bɛn eh, sirabaw ni fɛnw kan an bɛ nin fɛ ɔ n b'a fɛ k'e furu u bɛna fɔ fa ye n du furu yɛrɛ tun bɛ kɛ k'a lajɛ de a bɔkolo a bɔra yɔrɔ min na est ce que du ye du jumɛn ye est ce que maa ɲɛnama du don bɛ du bɛ aa ki du dɔn problème foyi t'a la a ye taa ni o ye a y'a fɛn kɛ a a y'a furu mɔgɔ furukɛɲɔgɔn y'u ye ɔ mɛ n'o bɔra la sisan ɲɔgɔn kunbɛn siradaw la furu bɛ mɛn si la a bɛ an a tɛ mɛn si la o i t'a bɔ yɔrɔ dɔn a t'e bɔ yɔrɔ dɔn a bɛnna dɔrɔn tɛ suru sirabaw kan a ko bɛ gɛlɛya dɛ awɔ
ɛ an filɛ bɛ o ladilikan ladilikan de bɛ maa mɛn si la maa min tɛ ladi o ye lalatɔ ye wa kuma bɛɛ o ni gɛrɛgɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na ɛɛ ɲanankɔrɔ konate yala e bɛ se ka ladilikan jumɛn de fɔ an ye mara tiɲɛ n'an m'a lajɛ ka mara segin kɔ mara tiɲɛni bɛ se ka kɔlɔlɔ kasara jumɛn de se dugu yɛrɛ ma fɔlɔ eh, a ye min fɔ sisan a ye tiɲɛ fɔ fɔlɔ muso furuli i yɛrɛ furumuso dɛ i tun bɛ bila ka t'o taama na i t'a dɔn k'i muso don eh? o tun bɛ kɛ fɔlɔ ni muso tun maminɛna i ye fɔlɔfɔlɔ anw fɛ yan i b'a dɔn don min k'i muso don u b'a fɔ i tɔɲɔgɔn dɔ ye karisa a y'a ka so labɛn bi dunan bɛna aw bara mɛ sisan ta e n'e m'o bamu i kɔ ka yaala ale ba t'a dɔn k'i k'a furu dɛ sisan muso furu kɛlen o ye aw kɛlen ka vie bɛɛ kɛ kɛnɛ ma ka fɛn bɛɛ kɛ n'aw nana so kɔnɔ sɛbɛ y'o la wa sɛbɛ t'o la dɛ a furu caman bɛ siri ntɛnɛn tarata u bɛ ɔrɔbari di ɲɔgɔn ma san min kɛlen kɛnɛ ma ni e ko ko fo k'o kɛ so kɔnɔ o tɛ ɲa dɛ ɛɛ ni mara nin tora ka tiɲɛ dugu dɔrɔn tɛ dɛ jamana a bɛ jamana yɛrɛ halaki y'a mɛn ni mara tiɲɛna dugu dugu kelen kɔnɔ a bɛ jamana halaki misa o bɛ kɛ fɛn de ye a bɛ kɛ komi jɛgɛ rɔ nzomo a bɛ don tɔ bɛɛ rɔ ɛɛ nin bɛ kɛ karisa fɛ yan an yɛrɛ fana b'a kɛ n'o tora ɲɛfɛ o tora ɲɛfɛ finalement dugu bɛ tiɲɛ an kɔni ka ala deli an filɛ moment min kɔnɔ ala ka se ka hakili ɲuman d'an ma an ka segin an kɔ hali n'a ma kɛ fɔlɔmɔgɔw ɲɔgɔn ye an k'u ladege y'a mɛn dɛ mais n'i y'o fɔ dɔrɔn sisan denmisɛnninw ko non ko ce sont des histoires histoire nin est-ce que u b'a kɔrɔ dɔn an t'a kɔrɔ dɔn koyi n'an ɲɔgɔnna caman bɛ an ma don l'école la n'a fɔra ko ce sont des histoires an b'an kamankun fankelen yɛlɛ ka fankelen jigin dɔrɔn ka tɛmɛ ka taa o tɛ bɛn o adamaden i k'i fa filan dɔn k'i ba filan dɔn nin ye ne kɔrɔkɛ filan ye i b'o dɔn n'o kɛra mara bɛ segin so e ni ne yɛrɛ bɛ bɛn kare kɔnɔ bi ni ne kuma ye mun fɛ ko karisa nin to n'a y'i diya i b'a to kɛ n'a m'i diya i b'a fɔ e tuma e ye ne wolo wa e ma ne wolo ne fa t'i ye i tɛ dɔn t'i dɔn mais o tun tɛ yen fɔlɔ Hali seguka tun mana ko tiɲɛnen kɛ bamakɔ yan ne y'a fa filan min ɲɔgɔn y'a ye o b'a minɛ ka la foyi tɛ hɛrɛ kɔ n'i taara kɛ segu fana n'i yera la ye i bɛ ci hɛrɛ foyi tɛ hɛrɛ kɔ mais o tiɲɛnen bi
ayiwa baasi tɛ an filɛbaw ani an lamɛnbaw an ka jɛmukan sera a kuncɛyɔrɔ la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw k'a dɔn k'a fɔ ko baro minnu kɛlen filɛ nin kan baro in ma dabɔ dɔwɛrɛ kama dɛ bi mara ni kununko mara waasa hali n'a ma kɛ kunun ye baro minnu kɛlen filɛ nin kɔnɔ an k'a la kumabaw tɔmɔ k'u to an kunkolo la k'u to an hakili la i n'a fɔ kirisi ka baara kɛ ni a dɔw ye n'o kɛra sini o bɛ se ka ɲɛ an bolo an bɛ se ka baara kɛ n'o ye bi waasa ka sini dilan ni a ye baro minnu kɛlen filɛ nin kɔnɔ sisan an k'a lɔ kumabaw tɔmɔ an kana bɛɛ lafili an ka baara kɛ n'a ye waasa sini bɛ ɲɛ an bolo aw k'a dɔn fana k'an tun bɛ kuluba de kuluba sogonafin sogonafin filɛ nin ye i bɛ eh, garidikan kɔfɛ gitɔrɔni minɛ ka yɛlɛ n'i sera kuluba mangoro tu kɔrɔ i bɛ ɲininkali kɛ u bɛ sogonafin jira i la ɔ an selen ye sa an sera eh, sibiri konate n'a baden ka so n'o ye ɲanankɔrɔ konate ye ayiwa a yɛrɛ bɔra ka nin cɛkɔrɔba fila kɔni ye kabi kunun ko balimaya min b'u tin min b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali bi n'a ka biya o tin kelen de bɛ yen an k'an jija k'an ɲɛmada ninnu fɛ sa walasa an bɛ se ka kɛ dilalikɛla ye ka bila an denw ɲɛ cogo min na siniɲɛsigi in tɛ sankanso ye dɛ mara don den ka siniɲɛsigi villa tɛ dɛ mara don mobili tɛ moto tɛ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ɲini ka bila den ɲɛ k'e ma lamɔcogo ɲuman di a mɔ an dun bɛ tile min na i n'a fɔ bi dɔrɔguta ni joint min ni suyɛni tile don i bolo fɛn bɛɛ bɛ feere k'a bɛɛ don dɔrɔgu la u bɛ tila ka ɲinɛ i dalen kɔ ka saraka tɛ bɔ i ye
ɔ ayiwa o la sa komi jɛmukan sera a kuncɛyɔrɔ la awa ne mɔkɛ sibiri konate ladilikan jumɛn b'i fɛ ka fɔ anw sisan gwatigiw ye mhm. an n'an furumusow ye mhm. walasa mara in bɛ se ka to a nɔkɔrɔ la cogoya min na dɔɔni mhm. ladilikan jumɛn b'i fɛ ka fɔ an ye ne bɛna min fɔ o kɔnɔ ale bɛ ala k'an bɛɛ sababa ma mara a ka nɔgɔ komi a ka gɛlɛn i mana kɛ dutigi ye bɛɛ kɛra gwatigi ye i kan ka mun fɔ minnu ye i b'o fɔ o y'olu ye ɔ mɛ ni e yɛrɛ ma kɛ awa tiɲɛfɔla ye fɛn yɛrɛ kɔnɔ mara fana bɛ gɛlɛya dɔɔni dɛ f'i ka tiɲɛ fɔ e ye karisa e ye min kɛ i ma ɲuman kɛ karisa e ye min kɛ i ta tɛ tiɲɛ ye o de don so a ka t'i ta la a kana t'i ta la n to kɔni f'i ka f'i ka tiɲɛ de fɔ u ye ɔ o la hakili la du bɛ se ka du bɛ se ka sabati ɔ mɛ n'i y'a kɛ ka mun ma kɛ yɔrɔ ka mun kɛra la i t'a fɔ ko i t'a fɔ kan i ka yɔrɔ bɛ ci i kan dɛ a bɛ ci i kan dɛ ɔ o y'a sɔrɔ i sɛgɛn ayiwa ba ɲanankɔrɔ ladilikan kɛrɛnkɛrɛnlen jumɛn de b'i fɛ ka fɔ anw sisan mara kɛbaaw ye awɔ an ka jɛmukan kuncɛ n'o ye Unhun, sisan mara kɛbaaw n'i ma ɲɛ k'i kɛra maa maa- maa ɲɛmaa ye i yɛrɛ ka tilen i ka tilen dɛ n'i ma tilen tɔ ka jɛ don dɛ e min ye maa ɲɛmaa ye i bɛ kɛ sununkun de ye ɲaman bɛɛ bɛ bɔn i kan n'i sera min kɔrɔ i bɛ wuli n'o ye n'i ma se min kɔrɔ i b'a kɛrɛ tigɛ i bɛ to duguma yen i bɛ wuli k'o to yen mɛ n'a nana fɔ sisan ko sibiri ye nin fɔ ɲanankɔrɔ ma ne ma sibiri ɲininka mm. fo k'a ŋaniya n kɔnɔ ten mm-hmm. a ye o ye ɲɛ kumuna kɔrɔ o tɛ sɛbɛko ye dɛ ah, oh. mm. n'a fɔra ko sibiri ye nin fɔ ne ma sani k'a kɛ kɛlɛ n bɛna ɲininka a kɔrɔ a fɔra ne ye n t'a fɔbaga dogo dɛ mm-hmm. k'u ko k'u ko dan tɛ k'u la dɛ karisa de y'a fɔ ne ye k'e ko ko nin bɛ tan mm-hmm. n'o kɛra o tɛ wɛrɛ tɛ fɔ o mɛ fɛn bɛ ka fɛnw caman bolo an bɛ ka couverture biri mɔgɔw kan ni ne y'e kɔrɔfɔ sisan ni e y'a mɛn ne ye ne ɲininka min taar'a fɔ e ye e tɛ e t'o ɲininka o e bɛ e bɛ dimi ne kɔrɔ ten k'a to ten don dɔ la an b'a an bɛna se e bɛ talon ɲɔgɔn na dɔrɔn e b'a ko a u ko ko ko ne ye nin kɛ e la ne ye nin fɔ e ma jɔnni y'a fɔ o tigi ti dɔn o tigi ti dɔn dɛ o ti ban o ti nafigiya fana ban nafigiya n'a kɛra la a tigi tɛgɛ minɛ ka taa jɔ karisa e de m'a fɔ ko karisa ye nin fɔ wa a b'o juger ɲɔgɔn ɲɛ na mais e k'o to yen ka couverture biri i la ka kɛlɛ kɛ dɔɔnin kan e tɛna fɛn fɔ a ye i tɛna fɛn foyi kɛ tuma bɛɛ e diminen kɔrɔ o tigi to sigiyɔrɔ ka sigi jako ye an k'o de dabila n'i ma ɲa k'i kɛra maa ɲɛmaa ye i bɛ tilen kana kɛ balansi ye n'i kɛra balansi ye a man ɲi dɛ ka taa kɛ e ko ka di ne ye k'e ɲɛ kisɛ dɔ jɛ o ka kunba ka e ta ka jo minɛ ka d'e ma ka sɔrɔ i jo tɛ ɛ lahara bɛ yen koyi lahara bɛ yen dɛ min jo tɛ min na a k'a f'a ye hali n'a tigi i bɛ surɔfana y'a bolo n'a b'i ja la si o don kɔngɔ la i ka tiɲɛ f'a ye i y'a mɛn an ka sabali an ka tilen o de ɲɔgɔn si tɛ an tɛ to yan koyi an si tɛ to yan an dɔ fa bɛ min an si fa tɛ yan an fɛn fɛn sigira an si fa tɛ yan an ba tɛ yan o tɔ tɛ yan an mɔkɛw tɛ yan

n'i tɛ se ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn kan'i kɔ filɛ k'u rɔjɛ kan'i da don a la tiɲɛ de bɛ laban o de bɛ yen adamadenw an ka tilen an fɛn fɛn bɛ da fila a kuma na nin an bɛɛ k'an jirɔja an ka tilen n'an tilenna o de ɲɔgɔn tɛ ani maa kɔrɔfɔ maa kɔrɔfɔ de bɛ na ni ŋaniya juguya ye a man ɲi dɛ an k'o to yen ka karisa tɛmɛtɔ dɔrɔn ka bin a kan k'a kɔrɔfɔ a ma fin k'i la a ma jɛ k'i la a ye ɲɛna dɔrɔn dɔrɔn k'a kɔrɔfɔ o ye hasigiya ye o cɛ man ɲi an k'o dabila
awɔ ayiwa an filɛbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw waleɲumandɔn aw ka sigi ka filɛ n'aw ka timinandiya la nin tun ye an ka maakɔrɔ baro ye o kuma kumala gasi tɛ ban an kumatɔ ma fili sa awa ni ka an dɛrɛ maa min sɔn jugu kan an bolo fila b'an kɔ aw ye hakɛto bɛ na